Go raibh maith agat Tomás. Is ábhar saghas trom é a bheith ag caint i dtaobh forbairt tionscail go deich a chlog maidin Shathairn, aimsir deas mar atá agus tar éis an cheolchoirm iontach sin a bhí againn aréir. Tá roinnt mhaith eolais ins na overhead seo atá agam agus níl sé i gceist agam dul tríothu ach má tá spéis ag éinne in aon cheann acu nó san eolas nó níos mó eolais a fháil fúthu tá mé lántsásta labhairt libh ins na briseadha agus breis eolais a thabhairt daoibh. Fé mar a dúirt tú, Tomás, tá mise ag obair le Enterprise Ireland agus roimhe sin bhí mé leis an IDA. Tá mé ag plé le cúrsaí forbartha tionscail anois le tamall maith de bhlianta, tríocha seacht bliain is dóigh liom ar fad. So agus leis an fhírinne a insint tá mé ag teacht i dtreo deireadh an téarma anois mar ní fada uaim anois go mbeidh mé ag éirí as ar pinsean so beidh mé ag breathnú siar ar chúrsaí. Sea, theastaigh uaim labhairt libh ar maidin i dtaobh, is dócha, i dtaobh tionscal dúchasach mar atá sé, indigenous industry, mar bíonn an íomhá aige, nó bhí go minic, gur sort of, nach raibh sé ró-thábhachtach, nach bhfuil sé ró-thábhachtach, gurb é an áit, gurb é atá tábhachtach don tír seo ná an, na tionscail eachtrannacha a thagann isteach. Intel agus HP agus na comhlachtaí móra sin go léir agus gur gá is dócha plé le tionscal dúchasach but nach bhfuil sé ró-thábhachtach agus tá súil agam a thaispeáint daoibh nach bhfuil sé sin fíor in aon chor ar bhonn eacnamaíochta. Agus just sula thosnaím, rud amháin eile agus caithfidh mé buíochas a ghabháil leat leis seo Tomás, Nuair a bhí mé ag cur le chéile an overhead seo, d'fhoghlaim mé níos mó téarmaí Gaeilge. A bhuíochas sin do Focal dot IE, tá mé, chaith mé an-chuid ama ag féachaint ar Focal dot IE mar téarmaí nach n-úsáidim, mar cé gur tógadh le Gaeilge mé i mBleá Cliath agus gur thóg Muireann ár gclann le Gaeilge freisin, is Is labhair mé Gaeilge sa teaghlach i gcónaí agus ní úsáidim Gaeilge i gcúrsaí gnó ach amháin nuair a bhíonn Raidió na Gaeltachta ag iarraidh agallamh a chur orm agus go mbíonn ag iarraidh smaoineamh ar na focla agus i lár abairtí agus go minic casann tú ar focla Béarla just chun an comhrá a choimeád ar siúl. Pé scéal é, Enterprise Ireland, tá muid freagrach as comhlachtaí dúchais, indigenous industry a chur chun tosaigh. Níl mé chun aon am a chaitheamh ag míniú cén saghas eagrais muid ach amháin le rá gur cuireadh muid le chéile in sna nóchadaí. Do bhí idir Bord Tráchtála, Eolas, cuid den IDA, cuid do FÁS agus ina dhiaidh sin cuid do Shannon Development. go léir curtha le chéile in eagras amháin. Dá bharr san is eagras muid a bhíonn ag plé le a lán rudaí éagsúla. Tá oifigí againn thar lear, tá 35 oifig againn thar lear atá ag plé le cur chun cinn easpórtáil. Tá ana-bhaint againn fé mar a dúirt tú leis na hollscoileanna mar bíonn muid ag obair leis na heolaithe ins na hollscoileanna chun agus leis na Technology Transfer Offices chun an teicneolaíocht atá sna hollscoileanna a thabhairt amach agus gnóanna a bhunú dá bharr nó í a chur isteach i ngnóanna atá ann. Agus ar ndóigh bíonn muid ag plé leis na cliaint atá againn, tá thart ar 3,000 go leith do chomhlachtaí go mbímid ag plé go díreach leo agus seo iad, comhlachtaí déantúsaíochta agus comhlachtaí atá ag trádáil go hidirnáisiúnta, comhlachtaí seirbhísí bheadh consultancy companies agus an saghas sin rud a bheadh ag díol seirbhísí thar lear. So agus tá muid ann san riocht ina bhfuil muid anois ó 1998. Sa bhliain 2004 do foilsíodh report ón Enterprise Strategy Group Ahead of the Curve an teideal a bhí air agus dúirt sé ag an am an, seo ráiteas tógtha as sin agus an píosa sin atá dubh, dúirt sé generally poor performance of indigenous sector with the exception of a small number of high performing firms. Now bhí sé sin bunaithe ar an saghas seo eolais. Má fhéachann tú ansin, taispeáineann sé an easpórtáil, an dath buí, sin an easpórtáil ó na comhlachtaí eachtrannacha agus an ceann ag an bun ansin an easpórtáil ó chomhlachtaí Éireannacha. Agus like nuair a fheiceann tú an saghas sin graif déarfá Now cén fáth, tá, fé mar a fheiceann tú, tá an easpórtáil ó na comhlachtaí eachtrannacha deich n-uaire níos mó ná na comhlachtaí Éireannacha. Agus déarfá, like, cén fáth go mbacfá, sure, like, níl siad chomh tábhachtach sin mar nach féidir linn just luí isteach ar na comhlachtaí eachtrannacha agus, déanann siad an jab dúinn. Ach ar ndóigh, caithfidh tú féachaint i gcónaí taobh thiar de na staitisticí agus agat an rud sin a deir siad, statistics, whatever it is, and damn lies, so tá sé sin mar, ní mar a shíltear bítear. Agus má fhéachann tú, seo bealach eile le féachaint air, má fhéachann tú ansin ar cé mhéad daoine atá fostaithe san dá chuid agus feicfidh tú, actually tá sé just mar a chéile, thart ar 155,000, ins na tionscail dúchasacha go mbíonn muidne ag plé leo agus 155,000 ins na comhlachtaí eachtrannacha. Agus an dá pie chart ansin taispeáineann sé an tionchar atá ag na comhlachtaí ar an ar an eacnamaíocht. I bhfocla eile, cé mhéad airgead atá á chaitheamh acu sa tír agus actually tá sé more or less mar a chéile, féach 17 billiúin agus 17 billiúin. párolla níos mó i gcomhlachtaí eachtrannacha, seirbhísí Éireannacha níos mó agus ansin earraí Éireannacha i bhfad níos mó á cheannach in Éirinn ag comhlachtaí Éireannacha. Now, An cheist ná conas a thagann an dá rud sin le chéile? Conas is féidir leis go bhfuil, go bhfuil ehm, go bhféachann sé go bhfuil an, an easpórtáil chomh héagsúil sin ach nuair a fhéachann tú ar an tionchar eacnamaíochta go bhfuil sé more or less mar a chéile. Eh, agus tugann an, an, ehm, an, an, an, an slide seo ehm, an leid cén fáth. Seo táirgiúlacht fostaíochta, in other words, turnover, turnover per head. Agus má fhéachann tú ar, feicfidh tú na comhlachtaí dúchasacha tá, tá dhá, ar an meán, go mbíonn muidne ag plé leo anois, ar an meán tá 240,000 an, an sort of meán turnover per head. An Ghearmáin 263,000 agus caithfimid, I mean tá an Ghearmáin éifeachtach, tá sé comhlacht, an, an tír is mó a bhíonn ag easpórtáil sa, sa domhan é fós is dóigh liom, nó gairid, gairid dó. na comhlachtaí ar, na, na, na, na, na FDI companies thuas ansin, ocht gcéad ochtó míle. Na, tá siad ceithre huaire chomh mór leis an nGearmáin. Na, bheadh sé deacair a chreidiúint go bhfuil, em, na, na, na, em, productivity ceithre huaire níos airde i measc na FDI companies atá in Éirinn ná comhlachtaí Gearmánacha. agus ar ndóigh níl. I mean sé a léiríonn sé seo ná go bhfuil na heaspórtálacha as na FDI companies, oireann sé leis na companies, leis na comhlachtaí iad a bheith chomh hard agus is féidir leo mar tá siad ag fáil buntáiste ón corporation tax íseal in Éirinn. So sé atá ag tarlúint ná go bhfuil, is buntáiste mór don tír é ar ndóigh go bhfuil easpórtáil ó na comhlachtaí eachtrannacha chomh hard agus atá mar méadaíonn sé an méid cánach a íocann siad sa tír. Agus difear mór amháin nach raibh agam ar, má théann tú siar go dtí an ceann seo arís, Tá buntáiste amháin an-mhór ag comhlachtaí eachtrannacha nach bhfuil luaite agam ansin agus sé sin an, sin é an corporation tax a dhíolann siad agus tá, tá 6 nó thart ar 700 milliún sa bhliain á dhíol acu agus tá sé sin kinda tábhachtach faoi láthair. bhí sé tábhachtach i gcónaí ach tá sé tábhachtach faoi láthair. Anuas ar sin ar ndóigh tá an-chuid, tá sé an-thábhachtach go mbeadh comhlachtaí, níl mé a rá ar feadh nóimeat nach bhfuil sé tábhachtach go mbeadh na comhlachtaí eachtrannacha againn sa tír, tá sé, thar a bheith tábhachtach. Seachas an cháin a dhíolann siad, tá siad tar éis an-chuid teicneolaíochta a thabhairt isteach dtí'n tír, tá siad tar éis an-chuid caighdeáin an-ard a thabhairt isteach agus le déanaí tá an-chuid taighde á thabhairt isteach sa tír so tá mórchuid buntáistí a' baint leo agus caithfimid mar thír díriú orthu. 'Sé atá a rá agamsa ná Tá sé chomh tábhachtach a bheith ag déileáil leis na comhlachtaí dúchasacha mar tá an tionchar chéanna acu ó thaobh fostaíochta agus chomh maith leis sin níos mó agus níos mó atá na comhlachtaí eachtrannacha ag á lonnú féin ins na cathracha móra. Sé bun agus barr an scéil agus is cuma cad ar éigean níl na comhlachtaí eachtrannacha sásta dul a thuilleadh go dtí áiteacha cosúil le Maigh Eo nó iarthar na Gaillimhe nó aon áit mar sin. Raghaidh siad go Bleá Cliath, raghaidh siad go dtí Gaillimh, Luimneach, Corcaigh, cathracha móra, áiteacha go bhfuil ollscoileanna agus mar sin de. Tá roinnt eisceachtaí ann ach ar an iomlán sin mar atá. Sin an saol. Téann siad áiteacha gur féidir leo, tá siad ag iarraidh níos daoine le ardchaighdeán a bheith acu, daoine go bhfuil an-scil acu a fhostú agus raghaidh siad go dtí áiteacha go bhfuil na daoine sin agus go dteastaíonn uathu cónaí. Na comhlachtaí go mbíonn muidne ag déileáil leo, ar ndóigh, bíonn a lán acu, bíonn fonn orthu a bheith in áiteacha, den tsórt chéanna ach tá a lán acu ar fud na tíre. Tá siad tá siad i bparóistí ar fud na tíre, tá siad thuas cúlbhóithre, tá tá tá daoine a bhíonn ag obair linn a théann a théann amach ag bualadh le comhlachtaí agus téann siad suas de fíor de feirmeacha agus tagann siad ar chomhlachtaí innealtóireachta ar ardchaighdeán go bhfuil teicneolaíocht an-mhaith acu agus atá ag easpórtáil agus mheasfá gur sort of gur ón dtaobh amuigh gur gur sort of sean scioból atá ann agus nuair a théann tú isteach déanann tú amach gur a mhalairt ar fad atá ann. So tá tá tá tá an dá tá an dá chuid den eacnamaíocht tábhachtach em ach ach tá siad chomh tábhachtach lena chéile. Em tá tá roinnt em graf agam anseo just a taispeáint conas a bhog fostaíocht i gcás comhlachtaí eachtrannacha agus Éireannacha agus feiceann tú gur bhog sé more or less mar a chéile agus mar a chéile le easpórtáil is innéacs é seo ag tosnú ag 100 agus feiceann tú gur lean siad an graf céanna na comhlachtaí eachtrannacha ag déanamh beagáinín níos fearr. caiteachas ar R and D agus tá sé an-tábhachtach agus tá sé spéisiúil na comhlachtaí eachtrannacha tá i bhfad níos mó á chaitheamh acu ar R and D ach má fhéachann tú ar an athrú ó 2005 go dtí 2009 do bhí méadú 44% ar an mhéid a chaith na comhlachtaí dúchasacha agus beagnach 40% ar na comhlachtaí Éireannacha ar na comhlachtaí eachtrannacha so i bhfocail eile Tá an dá chuid in Tá an dá shaghas comhlacht ag méadú an mhéid atá siad ag caitheamh ar thaighde ag an ráta chéanna. In fact tá na comhlachtaí dúchasach á dhéanamh beagáinín níos tapúla. So tugann sé clue duit den saghas comhlacht go bhfuilimid ag plé leo na laethanta seo. Tá an graf seo spéisiúil mar taispeáineann sé an tslí gur athraigh easpórtáil nuair a tharla an crash i 2009 agus feiceann tú an ceann ag an bun an ceann Is an, bhuel glaofaidh mise Pink air anyway, bíonn daoine ag gearán liom nach n-aithním dathanna, but d'imigh sé síos agus ansin feiceann tú an EU15 mar a chéile, d'imigh sé síos agus na comhlachtaí Éireannacha, lean sé díreach iad mar na comhlachtaí go mbímid ag plé leo. braitheann siad go hiomlán ar an mhargadh idirnáisiúnta agus leanann sé go díreach cad a tharlaíonn. Ach tá sé spéisiúil, na comhlachtaí, na comhlachtaí eachtrannach sa tír, thit siad mar a chéile ach níor mhéadaigh siad ag an ráta chéanna. Agus sé an fáth atá leis sin ná níl siad ar an iomlán ag díol ar mhargaí idirnáisiúnta, bíonn siad ag díol isteach go dtí comhlachtaí eile a bhaineann leis an comhlacht céanna. So Intel anseo, díolann sé le Intel eile in áit eile agus mar sin de. Agus is dócha léiríonn sé na comhlachtaí Éireannacha tá siad iomlán oscailte do chúrsaí idirnáisiúnta. Na comhlachtaí eachtrannacha níl siad chomh hoscailte sin. Sa bhfadtéarma tá but sa ghearrthéarma níl. stracfhéachaint ar comhlachtaí dúchasacha just tugann sé léargas ar conas a d'athraigh seo easpórtáil is dóigh liom idir 2000 is 1 is 2000 is 10 feiceann tú gur thit bia agus deoch déantúsaíocht traidisiúnta thit sé agus bogearraí agus seirbhísí

innealtóireacht agus mar sin de. Tá an saghas sin comhlacht imithe ar fad. Na comhlachtaí atá ann faoi inniu is comhlachtaí iad a úsáideann teicneolaíocht, comhlachtaí de chaighdeán ard mar muna bhfuil siad mar sin just ní mhairfidh siad. Tá cúpla innéacs anseo a thaispeáineann cad a tharla conas a d'athraigh, sa chás seo, fostaíocht dos na comhlachtaí a bhímid ag plé leo. Is léiríonn sé seo an crash agus an tslí leis na grafanna seo a thuiscint, má tá an graf faoi 50 tá rudaí ag titim faoin líne dearg tá rudaí ag titim, má tá siad os cionn an líne dearg tá siad ag fás. So feiceann tú ansin Nollaig na bliana dhá mhíle is a seacht bhí, thit sé agus thit sé go tubaisteach. Na daoine gur, dúirt ana-chuid comhlacht linn, bhí sé amhail is gur bhuail siad falla nó faill, gur just stop gach rud. Go hobann, i dtreo deireadh na bliana 2007, do stop na hordaithe teacht agus ní raibh aon bhaint aige seo anois leis na fadhbanna a bhí againn in Éirinn le bancanna agus mar sin. Seo é an crash idirnáisiúnta a tharla ag an am agus agus feiceann tú mar a lean sé agus lean sé ag titim go dtí Aibreán na bliana 2000 agus 09 agus ansin thosnaigh rudaí ag feabhsú arís. So b'in é an bunphointe. agus taispeánann sé seo ó thaobh fostaíochta de gur fheabhsaigh rudaí agus suas go dtí 2010 agus tá siad sort of níl an fostaíocht ag méadú agus níl sé ag laghdú mórán faoi láthair ach níl méadú ag teacht fós agus míneoidh mé i gceann soicind cén fáth go bhfuil sé mar sin. seo táirgeacht, output, agus an ceann is tábhachtaí ná an ceann seo, easpórtáil, agus feiceann tú sa bhliain, i dtreo deireadh na bliana 2009 thosnaigh easpórtáil ag méadú agus sé an dea-scéal ná gur lean sé ag méadú. dos na comhlachtaí atá againne, seachas blip i dtreo deireadh na bliana seo caite ach tá sé ar ais arís so tá sé ag méadú gach gach gach gach mí ó shin agus ciallaíonn sé sin go bhfuil ag éirí leis na comhlachtaí díol ar ar na margaí idirnáisiúnta. Tá fadhbanna uafásacha acu in Éirinn mar níl aon mar tá an tá an tá an demand níl aon mhéadú ar an éileamh ar earraí sa tír seo agus níl aon chuma air go mbeidh sé ag athrú mar fiú an Banc Ceannais tá an ráta fáis don bhliain seo laghdaithe acu go dtí 0.5 nó 0.3 nó tá siad ag rá nach mbeidh aon mhéadú ar Sin an fáth go bhfuil easpórtáil chomh tábhachtach agus sin é an dea-scéal go bhfuil na comhlachtaí go maith go leor chun bheith ag méadú an mhéid atá á dhíol acu thar lear in ainneoin na fadhbanna eacnamaíochta atá ann faoi láthair agus léiríonn sé seo an easpórtáil iomlán, total exports, agus feiceann tú mar a thit sé arís 2009 ach faoi anuraidh do bhí an bhí an total exports níos airde ná aon bhliain eile so arís in ainneoin an tubaiste in 2009 táimid ar ais níos airde ná mar a bhíomar san bhliain is fearr roimhe sin 2008 so so léiríonn sé go bhfuil na comhlachtaí dúchasacha láidir gur féidir leo díol thar lear go bhfuil siad competitive. Ní chaithfidh mé am air seo ach sin iad na príomh-mhargaí go mbíonn ár gcuid comhlachtaí ag díol iontu agus feiceann tú an tslí go bhfuil siad ag athrú. Ana-chuid sa Ríocht Aontaithe ach méadú mór sa Ghearmáin lár agus mar sin, Stáit Aontaithe, Ceanada, Meiriceá Láir, ar fuid an domhain. Sin é an teachtaireacht as sin. agus an saghas earraí a bhíonn á dhíol, bia, eolaíochtaí beatha, sin life sciences agus mar sin de, feiceann tú méadú trí déag faoin gcéad in aon bhliain amháin. Innilt, tógáil, bhuel níl mórán ansin ach innealtóireacht agus tá comhlachtaí maithe innealtóireachta againn atá ag déanamh earraí ana-speisialta. seirbhísí trádáilte go hidirnáisiúnta, níl, níor fhás sé sin chomh mór ach, ach sa bhliain áirithe sin ach de ghnáth bíonn fás ar bogearraí, software agus mar sin de. Agus léiríonn sé seo ar dheis, sin iad na, na sectors atá ag fás, clean tech, life sciences, software agus mar sin de, agus ar chlé na cinn nach bhfuil ag fás agus atá ok, na cinn sa lár, na cinn ar chlé ar fad, print, packaging agus mar sin de, tá siad ag cúlú. Now, focal i dtaobh nuálaíocht. Just ag coimeád súil ar an t-am, i ndeireadh an lae i mo thuairimse braitheann gach rud ar nuálaíocht, ar innovation. Tá todhchaí na tíre ag brath air agus is má tá na comhlachtaí chun rudaí a dhíol thar lear, caithfidh siad bheith caithfidh caithfidh an innovation bheith an-láidir iontu so sé sé nuálaíocht an bun agus nuálaíocht teicneolaíochta nuálaíocht sort of innovative business models gach saghas nuálaíocht agus sin é an bunchloch mar muna bhfuil sé sin ann níl aon bhuntáiste tá is tír bheag muid tá ag iarraidh díol go hidirnáisiúnta, ní tír, ní, ní tír saor muid agus ní theastaíonn uainn gur tír saor muid, ní, níl muid ag iarraidh go mbeadh na pá-rátaí íseal, tá muid ag iarraidh go mbeidís ard sa tír seo, tír seo, níl muid ag iarraidh bheith ar, i gcoimhlíocht le, le, le Tuaisceart na hAifrice agus áiteacha mar sin. Dá bhrí sin caithfidh muid earraí a bheith á díol againn agus seirbhísí ar ardchaighdeán agus atá, go bhfuil an nuálaíocht, innovation an-ard iontu. foinsí nuálaíochta, aiseolas ó mhargaí, forbairt inmheánach, comhoibriú le seachtraí, le foinsí seachtracha agus seo an áit go dtagann na hollscoileanna isteach, an bunghnó atá ag ollscoil ná daoine a thraenáil agus sin é an príomhbhealach go dtagann eolas amach astu ach ar ndóigh le taighde bíonn teicneolaíocht á chruthú acu freisin agus Tá sé tábhachtach go dtabharfaí é sin amach agus daoine cruthaitheacha ar ndóigh freisin agus agus mórán bealaigh eile. Seo just léiriú ar chuid de just chun críochnú cuid des na rudaí atá ar siúl againn a bhaineann le nuálaíocht.

An tríú ceann spéisiúil FHI, Food Health Ireland, mianadóireacht ar bhainne. I bhfocla eile tá siad ag déanamh taighde, ana-chuid taighde leis na comhlacht, leis na príomhchomhlachtaí, na comhlachtaí móra bainne, Dairygold agus Kerry Group agus Glanbia agus mar sin de. a fáil. Lorg ingredients i mbainne gur féidir leo iad a úsáid mar ingredients ná bac le iad a chur isteach in iad a dhíol le comhlachtaí atá ag déanamh earraí eile. Bhfuil siad ag iarraidh cad is féidir cad é an úsáid an-chuid bainne againn sa tír seo. Beidh níos mó mar tá deireadh á chur leis na quotas. Táimid ábalta bainne de chaighdeán ard a a chur ar fáil agus de bhrí gur féidir leis na ba a bheith amuigh an chuid is mó den bhliain níl sé ró chostasach iad a chur ar fáil. So an cheist ná cad é an bhaint, cad é an úsáid is féidir leat a bhaint as sin. Obviously ólann muid roinnt mhaith de but ní ólann muid ach méid áirithe, méid bheag den mhéid a déantar táirgeadh. Ana chuid de déantar é a thriomú agus cuirtear isteach i baby food agus mar sin de ach, Tá, sé an cheist ná an féidir foinse, an féidir úsáid eile a bhaint as. So sin, sin sampla den saghas rud atá ar siúl. Um, uh, ceann rudaí um, uh, um, gur thug mé tacaíocht dó le déanaí tá uh, um, tá trial um, uh, réamhfháistineach de um, eclampsia, sin eclampsia, sin fadhb a bhíonn ag mná a bhíonn ag iompar clainne uaireanta, á fhorbairt ag UCC le maoiniú ó ó Enterprise Ireland agus tá súil againn go mbunófar comhlacht thart air sin. Ehm tá eh Gourmet Marine ehm ag obair arís le UCC ehm do do do thugamar tacaíocht dóibh agus is comhlacht iad atá ehm ag ehm eh tá siad ag ehm cad as ag ag táirgiú ehm Cuan Mhara Sea Urchins. Tá margadh mór i gcomhair Sea Urchins is dóigh liom sa tSeapáin agus áiteacha mar sin agus siad an chéad chomhlacht ar domhan iad go bhfuil éirithe leo iad sin a dhéanamh ar sort of ar bhonn industrial sort of fish farming i bhfocla eile.

Tá siad saghas fada ó na cement block makers go mbíodh mé ag plé leo tríocha bliain ó shin agus sin an saghas comhlacht gur gnách linn, bíonn muid ag tacú gach bliain le thart ar 100 comhlacht nua go dtugann muid na high potential start-ups orthu, i bhfocla eile comhlachtaí go bhfuil seans mhaith ann go mbeidh siad thart ar milliún de turnover acu laistigh de trí nó ceithre bhliana agus comhlachtaí a bheidh ag easpórtáil agus seo an saghas comhlachtaí iad. Tá siad tá siad innovative tá siad ag baint ana chuid eolas as nuálaíocht agus tá mé just ag iarraidh a léiriú daoibh gur seo é an saghas comhlacht go bhfuil muid ag plé leo anois. Ní hiad na comhlachtaí traidisiúnta mar tá siad go léir imithe. Ceann des na scéimeanna atá againn ná Dearbhán Nuálaíochta, Innovation Vouchers, agus just cúpla sampla den saghas rud gnós gur úsáidtear iad dóibh. An chéad ceann ansin ná tá's agat na guides seo a bhíonn agat i museums agus mar sin de, tá siad, bhí siad go traidisiúnta trom agus mar sin de agus seo dream, atá ag déanamh cinn éatroim gur féidir iompar thart go héascaí agus tá comhlachtaí eile tar éis apps a chur le chéile do iPhones agus mar sin de so an-chuid daoine ag lorg oscailtí san áit sin. An cheann thíos ná comhlacht AS eile, comhlacht beag, Denise O Callaghan i mBaile an Chollaigh, déanann sí bia saor ó gluten-free foods agus theastaigh uathu fáil amach an bhféadfaí faid a chur leis an saol atá acu, bheadh le go mbeadh shelf life níos faide acu ach á dhéanamh ar bhonn nádúrtha. So arís bhí sí ag obair le leis an le CIT, an Institiúid Teicneolaíochta, ag féachaint an bhféadfaí leasa nádúrtha a úsáid chun é sin a dhéanamh. Agus sa deireadh ar fad, agus feicfidh sibh mise san dá phictiúr sin, an bhfeiceann tú mé, agus ní liomsa an leanbh, agus feiceann sibh sin Conor Lenihan a bhí a bhí ina Aire Teicneolaíochta san lá, san lá, san lá, roimh an, roimh an, roimh an toghachán deireanach. Ach arís, just dhá sampla de, eile, an chéad cheann ansin ná bean a dhéan, atá tar éis,

Is uachtar reoite do mhadraí atá ann. Agus dúirt an fear sin a bhí á chur le chéile dom, dúirt, bhí sé, tá sé an-chinnte go bhfuil margadh ann d'uachtar reoite do mhadraí. Níl a fhios agamsa an bhfuil. Tá's againn go raibh an, bhí an madra an-mhaith, níor chuir sé isteach orm. Do thaitin an uachtar reoite leis. But arís, just samplaí den iliomad saghsanna éagsúla nuálaíocht atá ar siúl.